Moni, ndine Jack nde nkhani ya lero ikutitengera ku Scotland. Ndiye tagwirani chakumwa, ngati chakudya chilipo tiyeni ticheze. Mayi uyu dzina lake ndi Darrel Odhiambo. Darrel anali wochokera ku Kenya, amakhala ku Kenya. Anali ndi ma sisters ake atatu komanso anali ndi amayi ake, bambo ake. Mu chaka cha 2023 Darrell anali ndi zaka 37. Darrell anapanga maphunziro ake ku Kenya sukulu anamaliza koma anapezeka kuti anabereka mwana koma bambo akeyo sadziwa kuti anali kuti ndi anali single mother amamulera mwana wake bwinobwino amatani ndi amafuna kumpasa mwana wake moyo wabwino moyo wapamwamba mmene kholo lililonse limafunira kwa mwana wake komanso amafuna atapeza chikondi anapezeka kuti anapita online kuona kuti ngati angapeze munthu, ngati angakumane ndi munthu. Pamenepo anayamba kuyankhula ndi bambo wina wa ku Scotland. Bamboyo dzina lake ndi Walter Buchanan. Walter anali ndi zaka 66 nde poti onse anali akufuna chikondi anamvana. wina anali ku Scotland wina anali ku Kenya nde anapangana zoti akumane koma anasankha kuti akumane dziko la chilendo eti ngati ku holiday nde Walter ananena kuti panalibe vuto iyeyo ntchito yake inali yapamwamba kwambiri anali chartered surveyor nde analipira holiday kuti anthu akakomane ku Thailand nde onse ananyamuka mu 2015 kupita kukakumana ku Thailand, kukumana kwawo koyamba. Iye atakumana anamvana bwinonso kwambiri. Anachoka anamaliza holiday yawo aliyense analowera kwawo. Wina ku Scotland wina ku Kenya. Koma anapitiriza kuyankhulana zinabhebha mpakana Walter ananyamuka anapita ku Kenya kukamuona Darrel. Anakumana ndi abale ake, amayi ake, zinabhebha. Mosakhalitsa anthu aja anapanga ukwati mu 2017. Atapanga ukwati. Walter analipira china chiri chonse kumulipirira Darrel ndi mwana wake yemwe kuti anyamuke apite kutiko ku Scotland nde Darrel ndi mwana anasamuka anapita kumakakhala ndi Walter ku Scotland mu nyumba amakhala ku, ku Glasgow ku Scotland kwake ku Glasgow area yabwino manyumba abwino nde atafika chakumene Darrel anagogoda kwa aneba ati kunali nkhalamba ziwiri anthu a- a m'mazaka 80 chakuti kukapatsa moni kuti a ndine ndafika ndine mkazi wa walter ndikukhala uku ndi mwana wanga kuka- kukapasa moni kutani kenako anthu aja anadabwa atamuona walter iyo nkhalamba zija ndi maneba anadabwa kuti munthu uyu akuoneka wokwiya koma anangoyang'ana kuti okay koma mmene amazamuonanso next time darel anamuona kuti ali ndi zipsera nkhopeyi ngati kuti wamenyedwa ndi ati anamufunsa aneba akaziwo kunena kuti watani ndi atani anangokhala kuti ah, ndikuwuzani zoona anandimenya chifukwa choti ndinabwera kunoku safuna kuti ndizibwera wandimenya si mzoti wandimenya chifukwa chani mpaka na chonchi ndi atani anangowauza kuti ah, ndikuyenera kukuwuzani kuti anthu muziziwa zimene zikutani zikuchitika atani adabwa nazo kwambiri koma ndi mmene moyo wake umakhalira ano after pamenepopo atamamugulira zinthu zodula koma amammenya atani anali ndi ndodo imene amammenyera akangosemphana mawu amammenya kenako amugulira chinthu chodula ati akamgulira zinthu zija zimakhala ngati ngongole kuti adzikhala ngati kuti udziyamika zomwe ndimakutani ndimakupangira akayambana amamunyoza munthu wokuda iwe munthu wonyasa iwe akatero kummenya kenako akamugulira zinthu zodula palibe information iliyonse kunena kuti mwana wake amapangidwa treat bwanji zimenezo zonse sizikudziwika koma darel amazuzidwa choncho koma amakhalabe ati akatero basi akapeza mwayi basi athamanga apita kwa aneba kucha kuti "Eh, ndilipo ndili moyo anandimenyanso dzulo ati amachita kumuyika mchipinda ndi kummenya mmenemo ndi ndodo yomwe amammenyerayo koma basi kumakhala mpaka na chaka chaka chinanso chinanso koma moyo wake kukhala utiwo moyo wake kukhala umene uwo ati amamuzuza kwambiri mpaka na manebawo anamufunsa kuti ukukhaliranji ufuna chani moyo umene uwu what for koma darel samatani samachoka amakhala konko ati ulendo wina anawauzano maneba kuti anandilanda passport nde zinali zoti amulanda passport analibe kuti angatani angachoke koma amakhalabe moyo umavutika choncho koma mmene kulili ku uk olo akulande passport akanatha kupita kukanena ku polisi apolisi amathandiza kuli ma organisation osiyana siyana othandiza anthu amene akupanga go through domestic violence sikuti ndi dziko lonena kuti munthu ungasowe pothawira ayi koma chifukwa chonena kuti munthu ukakhala mu bondage ma bondage ngati a domestic violence zimavuta kumvetsetsa kuti munthu akukhaliraponji ndipo nzovuta kumvetsa zimangokhala zophweka munthu wapadera ngati mmene ndikuyankhuliramu akamayankhula koma munthu amene ali mkatimo zimakhala zolimba kwambiri zovuta kuti atani asamukepo zimafunika kulimba mtima kwenikweni koma darel amakhalabe nkumatani ndikumazuzidwa choncho anakhala mpaka zaka 6 zinadutsazi pamenepo akumakhala choncho nde mu 2023 mu february akuti walter anachokapo ndi anzake anamusiya Darrell uja ati samakonda kumtenga kupita naye koyenda komanso akayenda naye ati amamuuza kuti uchotse ringiyo sikuti anthu aziona ngati ndinakukwatira iweyo ndi amayenda opanda ring ati nkhanza zake zomadabwisa zija zoti nde unkamutengeranji munthuyu ndi ati atachoka walter kupita komwe anapita ndi azinzake Darrell anakhala pa khomo yekha ndi ati usiku anamutumizira meseji walter uja kunena kuti umamva bwanji kumusiya mkazi wako pa khomo nkumakapanga cheat koma ati meseji imeneyoyo walter sanamuyankhe anabwerera usiku tsiku limenelo kenako mamawa walter anayimba foni ku polisi kunena kuti akuona ngati darel wafa sakupuma komanso thupi lake ndilozizira apolisi anabwera anampezadi darel watani wafa koma aoneka ngati wamenyedwa anamfunsa kuti watani nde walter ananena kuti a sindikuziwa nagona ati ndinali kumowa ndanzanga ndabwera ndampeza namuona usiku ndimaona ngati ali bwinobwino amagona nde ndikudabwa mamawa uno kunena kuti watani wauma wakuzizira apolisi okay anamupitisa kuti akampange autopsy akupeza kuti munthu watcholedwa khosi anamfunsa kuti munthu akuoneka kuti watcholedwa khosi nde walter uja kusintha nkhani ali yayi namuona anagwa pa mastairs nde i think wachola khosi choncho nde atamuyeza bwinobwino anapeza kuti anachita kutcholeratu khosilo ndipo panali ma impressions a manja anachita kudinda pomwe anamufinyira khosi ndi manja komanso ati ubongo wake unali uta- utaonongeka atamutchola nthiti atatani nde anamufusitsitsa kunena kuti no report iyi medical report ikunena kuti munthu wavulazidwa chonchi ende unali naye ndiwe mpameneno walter anatani anavomera kuti ayi mene ndimafika ku nyumba ama anali akundidikirira wanditumizira message yake ya mwanoyo kenako wangofikira kuyamba kulalata nde nammenya anammenya mmutu anammenya kummenya kwa masiku onse kuja koma tsiku ilili mpakana anamufinya pakhosi mpaka kutchola ndikumutani mpakana kumupha mu foni ya darel apolisi ati anapezamo mameseji olemba kuti you need to die you black bitch kuchoka kwa amuna akewo nde kuchoka 2023 milandu yake inali ikutanibe ikupitirira nde walandira chigamulo chaka chinocho 2025 amupanga sentence to life in prison life in prison yonena kuti adzakhala ndi chance yopempha parole kapena kuti kupempha kuti amtulutse amchitire chisoni after 15 years koma zimenezo zimachitidwa decide pa nthawiyo khoti lidzachita decide kuti timtulutse kapena ayi after 15 years koma apo ndi mmene moyo wa darel diambo unathera anasiya mwana wake thupi lake analitumiza kwa abale ake ndipo abale ake analira koopsa kuti m'bale wathu amati akupita ku banja amati wapeza chikondi koma anakangogwera m'manja mwa munthu wankhanza zinthu zina mwina zimaoneka za simple kati ka kuzolowera kumenyedwa kapena kutani koma munthu wankhanza opanga choncho sizisintha ndipo nthawi zambiri domestic violence yotero imathera kuimfa nde zinazi ngati kuli kotheka zoti ndizovuta koma azimayi kapena azibambo imfanso zimagweranso azibambo azibambo enaso akuzunzika kumalimba mtima ndikuchoka moyo nkamodzi zikomo kwambiri